ego ọbụla ọ sọ ya bụrụ ka ị chụkata n'ụwa o wee bụrụ na means i si enweta ego a bụ ije na ndụ mmadụ ife anwa abụrọ ego nee nwoke a picture ya dị ebe a ụfọdụ nwere ike ifugo this man ị ma ihe lapụta nwoke a taata bụ obele nwa anụnwa na amarọ m ma o lugokwa twelve years o kechiri ya anya kechie ya ọnụ even o gwugo pit onunu ebe ọ ya atụkwu ya the nwa bebezie akwa amarọ m how ndị security si wee interfere ọ bụrụ na a zọgo nwa ahụ ọ bụrọ izi ọ bụrọ ibụọ ọ bụrọ izi ọ bụrọ ibụọ can you imagine na mmadụ ibe gị ọ na anụnwa mụ na gị n'abụọ si na-eku ume kpọrọ nwaanyị dị ime tinye ya n'onu gbuolie ebolo oyele ọ bụla oyele anyị abụ enwụọ ebe uzu ya ga-esi na-apụta uzu ga na-apụta ka ego a na-amultiply ihe a bụ na tv ka m na-eme na ekwetarọ m na ọ dị real ị fụkwa onye a ọ nọdụ na occasion ọ na-abụ ego i chee na mmadụ bụ ife a ị ma ama na onye nwụrụ anwụ na-aga ije nwoke ogo ndị ezeagụ and ihe m na-anụ bụ na ejiderọ the man share alụ m the video share pictures maka city ọbụla ọ ya abanye adụrụ m sure na mmadụ ya afụ ebe afụ ka ị na-achọ ịgwa m na o nwerọ ndị otu o nwe ndị otu o nwe ndị cartel ya bụ ihe fa believe na-agalụ fa ego one ka fa nwere ego mpịtọ unu eso na ndị kacha nwee ego na the whole ezeagụ

ị ghọtago ọ gbada n'ogbe ndịda even nwaanyị a dị ime amarọ m ma a napụrụ ya nwa ya n'afọ nwaanyị a dị ime ọkwa ị na-afụ video ebe a ọ si na-enyi ya nwaanyị ihe oyi mere ọkwa ị fụ nke nwoke enyibekwala ebe afụ ị ya anọ ebe afụ lee ọ the small girl ihe lapụtara ya ebe onye nọ ebe ọ nọ ọ nọrọ na-abịa legodu ndị ọ ya abụ ị fụ n'occasion ọ dị gị ka ọ ga-ebolo fa ị fụ ndị a ebe fa na-agba ego na club i chee na mmadụ negodu ụdị ego mmadụ na-achụ maka ife nke ụwa ị makwa na anaba ya alụ ekwuru m ya business ọbụla ị chụkata n'ụwa a na-eje na-ewepụ ndụ mmadụ ọ bụrọzi ego ka ị na-achụ ife afụ ka ị na-achọ ịgwa m na ndị a enwerọ ndị otu o nwe cartel o nwe member fa believe this is what work for us negodu ife mmadụ na-eme n'ụwa mụ na gị n'abụọ nọ anyị a na-akpọ Tinubu nwanyị na onye Tinubu ka mma times 1 million nọ n'Ezeagu na-akpa mkpamkpa apụta abịa na Anambra sị na ndị dibịa eju ebe afụ anyị amarọ na ndị a bụ content ka fa na-eme nọ ihe ọra na-asọ ka ọra na-eme n'Ezeagu hey ọ dịrọkwa mma ọ dịrọkwa mma ị chọla ịma ma ofu mkpụrụ nwa mmadụ ị chọla ịma ma ọ nwunye mmadụ ijide nwoke ibe i kechie ya anya tụnye ya n'ọnụ ọ na-ayọ ndị be fa a na-achọ ya imeyeli ebe oyele ọ na-asị ego ga na-asụ ma ego nwa ọsụtara ọnọ ka ị asị na ọkwa ihe ọnwụ tọkwasị ebe a ka ụlọ ụkọ eji pillars rụkasịa onye ma mmadụ ole onye na pillars

Thank you, His Excellency Peter Mba. ejego kutuo n'ọlụ onweghị dị nke ọlụ si alụsị ọkụ obie ya aka bie ya aka ọ rapịa gbalaga ifugo ihe na ego na-akwa ya lee inwero focus ịbịa ị na-aya ego ijide ụmụ nwaanyị belie ala belie ọtụ mana ịchọkwa ịdị ime ka ị mụọ nwa chianu video a sị na nwoke a na ejidebero ya o ka onye chikwa ya zelu anyị dọnsụ si n'ọlụ gị ka anyị malụ ife ị na-alụ jebenụ na ndụ mmadụ wepụba ndụ ọ na-abụrọ gị nwa kebelu na-emerọ gị nta na-emerọ gị imo gịnị kee ka ọ dị ka igbuo mmadụ inwee ego ọ naghị alụ nwee ego ka nkụ kedi ndị bute belief afụ arụ adịkwa anyị arụ adịkwa anyị mgbe ọbụla ịpụta ị na-eme mmadụ ife mgbawa obi ị na-eme mmadụ ife anya mmili ọkwa ifugo na obele nwa lapụta gị ka nke a bụlụ ife mmụta dịịlị ndị na-emepụ ya maka na eya enwe ọdị ka ọ dị ya ee mgbe ọbụla ife a na-aja alị aja iche na mmadụ lapịa I bless God we thank God we thank God we thank God ihe ọra na-asọkwu mmemme si gị na-emeghe ego anya ịma like ịpụta ilo for six months ya like ihe etie mmadụ ya na wife ihe etie mmadụ as in ịma like sị ị na-interact with people ọ bụrụ nwunye ị na-eme ee ụmụ nwaanyị unu na-emekwu alụ ọ na unu amarọ na di unu na-emesi ife dị otu a alụ bụ alụ kwupụta ya sị aka m adịrọkwa ya gbanalị onwe gị ga-ejikwa na ego ihe a ọlụ ka eji ọka ka o ji gbusisia mmadụ niile ọkwa ihe a matọsị with plaster alụ n'ime ọfịa maka na ezi agụ ahụ ma ngị ego ọ mmadụ ka ọ ya-eji ọgwụ nalị ya n'ike ego one ka e nyezi gị ife nwa ị na-echekwa eche